aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye waati ni waati sɛrifila jabaranin kan ala ka sɔn bi maa min bɛ an bolo kɛnɛ kan maa dogolen tɛ an karamɔgɔ n'o ye alhuseni kamiya ka bɔ jɛnɛkaw fɛ yen nɔ ale de b'an bolo kɛnɛ kan sabula an n'a delila ka jɛmukan in ɲɛnamaya ka tɛmɛ jɛmukan in bɛ boli fɛn jumɛn kan Kuranɛ ani siyansi ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o kan o la bi ta an bɛna kɔrɔfɔ boli fɛn minnu kan yanni an daw ka don kɔnɔna na an bɛ an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu aleyikumu wa aleyikumu salamu wa rahamatulahi taala wa barakatuhu kamiya basi tɛ la kɔnɔ alihamdulila an b'a la tan dakurunɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma
alihamdulilayi rabili alamina wa salatu wa salamu ala asirafili anbiyayi wali murusalina wali akibatu lilimutakina wa la uduwana ila ala zalimina an bɛ sɛrifila tele filɛbaa bɛɛ fo kelen kelen na an b'i yɛrɛ fo jalo n'i ka mɛtiriw bɛɛ wa aw ni cɛsiri yɔrɔ a bɛ baara min na ani an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala k'a kɛ ɲɛtaa ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma hakɛto bɛ nin kan sala ala rasuli
Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an karamɔgɔ i bisimila tuguni kɛnɛ kan bi an y'a kanu ka baro kɛ fɛn minnu kan o de ye an ka jɛmukan tɛmɛnen an y'a fɔ k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ an y'u fɔ bakuruba la ka tɛmɛ bi an y'a kanu ka se ka don kɔnɔ ka se ka walawalali kɛ dɔɔnin walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ karamɔgɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnen an ka walanda min kɛra

jalo i ka nin question in ɲɛna kosɛbɛ parce que nin yɔrɔ in i ye nin question min posé nin ye aa nin question kunpan bɛ mɔgɔ caman na dɛ parce que an tɛ jigin mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dugukolo a tɛ munumunu walima mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dugukolo a tɛ boli parce que dabɔ kama yɛrɛ don ala fɛ dugukolo in danni na pour que a kana se ka dɔn fiyewu ko dugukolo a bɛ munumunu jalo mun n'a dɔnna ko dugukolo bɛ munumunu o ye kasara de anw ma an b'a sanfɛ o ye tiɲɛniba de ye o la ala ye dugukolo in da tuma min k'a sɔrɔ vie t'a sanfɛ oxygène tɛ yen a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko mukawimatul haya n'o ye vie bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye dugukolo in danni a si tun tɛ dugukolo kan ala nana décision ta tuma min k'a fɔ n bɛ nimafɛn bila dugukolo kan o tɛ adamaden kelen ye koyi nimafɛnw bɛɛ i compris buna adamaden ala nana o décision ta kuma min ala ye birifiniw ne labɛn birifini wolonwula a bɛ fɔ o de ma les couches d'ozone a bɛ f'a ma arabukan na al-ghilaf al-jawi l'atmosphère n'a fɔ k'i k'o ɲɛnabɔ a datugulan in a bɛn datugulan qualité wɔɔrɔ de ma a si ni si tɛ kelen ye c'est comme ça ni e ko sisan i bɛ taa i ka denbaya bila foro la surukuw bɛ yen waraw bɛ yen san bɛ na fiɲɛw ni poussièrew bɛ wuli i bɛ denbaya ta ten ka taa bila kungo jalan kɔnɔ ten k'a sɔrɔ i ma labɛn fɔlɔ kɛ hali n'a ma kɛ denbaya hali ni baganw don i na labɛn dɔ kɛ foro la yanni i k'u ta ka taa n'o ye o labɛn bɛ kɛ jumɛn ye i bɛ so jɔ N'i ye so jɔ i bɛ finɛtiri ni fɛnw k'a la ni funteni b'o minɛ o bɛ finɛtiri dayɛlɛ ni nɛnɛ kuma sera o bɛ finɛtiri datugu i bɛ so labɛn ka sɔrɔ ka denbaya cɛ ka taa n'a ye o kɛko position kelen don ala yɛrɛ nana décision ta kuma min k'a bɛ nimafɛnw bila dugukolo in kɔ kan a ye birifiniw ne kɛ ka dugukolo in datugu o birifiniw birifini wɔɔrɔ don birifini fɔlɔ o ye kabanɔgɔ ye kabanɔgɔ ye dugukolo in birifini dɔ ye o kɛlen bɛ ka dugukolo in meleke pour que an kana santi ko dugukolo in bɛ munumunu pour que an kana santi ko dugukolo in bɛ boli birifini filanan ale bɛ wele ko turbosphère avion bɛ boli ale de kɔnɔ n'avion wulila sisan a v bɛ boli ni osizc de n'a fɔra kosicc sɛbɛteri pur a v ka boli mɔteri mɔgɔw bɛ ka usicc de jeni s ale yɛrɛ tɛ usicc dɛrɛ de koyi mɛ a bɛ kari min jeni kari mɔgɔw bɛ ka usicc de sɔrɔ i n'a fɔ i bɛ ka na ni kis sa i fana mɔgɔ bɛ usicc na ka sama n'i m' sɔrɔ ka sama i tɛ se mɛ sanba de kɛ usicin kelen bɛ la mariso tɛ Donc pour que avion ka boli moteur mako bɛ oxygène na pour ka se ka carburant jeni n'a ye oxygène ta n'a ye carburant ni carburant jenitɔ a bɛ oxygène min sama ka ninakili n'a ye o bɛ kɛ fɛn de kɔnɔ turbosphère in de kɔnɔ ça veut dire n'o ye kabanɔgɔ sanfɛla ye avion yɛrɛ ka autoroute ba de danni bɛ yen donc a bɛ sin ka moteur b'a pousser a bɛ sin ka fiɲɛ wuli k'i disi da fiɲɛ kɔ kan n'o ye kaman ninnu ye donc kaman ninnu fiɲɛ de bɛ avion in fana porter i n'a fɔ kurun an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko pankurun u ma fili a tɔgɔ da cɛko ɲɛna kojugu avion in yɛrɛ yɛrɛ de pankurun de don kurun bɛ disi da baji sanfɛ cɛko min baji kɔ kan cɛko min ka boli Avion fana bɛ fiɲɛ de provoquer ten ka sin ka k'i i kaman da fiɲɛ kan moteur in bɛ pousser li kɛ mais anw ɲɛ b'a la position min na a tɛ ten koyi fiɲɛ de kɛlen bɛ k'a porter o bɛɛ de bɛ don an ka o don na émission kɔnɔ ko wa kullun fii falakin yasbahuun a bɛɛ de bɛ don o kɔnɔ i m'a ye a fana jɔsen kɛra ni bolili in de ye n'a ma boli dɔrɔn a bɛ bin parce que fiɲɛ de b'a porter fiɲɛ in don ale yɛrɛ bolili in de bɛ fiɲɛ in wuli. moteur bɛ pousser li min kɛ ni fiɲɛ wulila a bɛ kaman ninnu da fiɲɛ kan tonne kelen kɛra a kɔnɔ o tonne mugan kɛra a kɔnɔ o fiɲɛ in de b'a bɔ porter donc ni bolili in jɔra dɔrɔn a bɛ se ka na duguma ka bin donc hali hélico minnu bɛ se ka jɔ yɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ i bɛ ventilo nin dɔ y'a sanfɛ o fana bɛ ka ka munumunu o fana bɛ ka ka fiɲɛ de provoquer pour ka se k'a lajɔ n'i y'o fana jɔ dɔrɔn n'o y'o kaman ninnu fana jɔ dɔrɔn a fana bɛna na duguma o hukumu kɔnɔ hali acrobatiew dɔgɔnɔw exemple don koyi sinon an tɛ maa ka secret fan tɛ foyi fɔ u bɛ kalajan minnu don u sen na ni mètre kelen mètre fila a dɔw ta bɛ taa fo mètre saba la u jɔsen o de ye f'u ka mouvement kɛ i b'u kɔlɔsi ka ɲɛ acrobatiew bɛ to ka yɛlɛn kala min kan i bɛ kabako ten o fana jɔlen bɛ muma de n'u ma munma tɛ o bɛɛ de bɛ don wa kulu min kɔnɔ a bɛ bɛ boli o si ye e ko bɛ boli o si ye dɔgɔn' bɛ jɔ kalajan min sanfɛ n'o y' kobasi ye olu fana b'u ka munma kɛ o si kelen dɔnkuc n'i bɔra yen i bɛ sɔrɔ ka taa kusi sabanan na a de bɛ wele ko mizsi fɛ o ye bif sabanan ye o misosifɛ sitanɛw bɛ jeni yen donc i bɛ tugu tugu ten kuma lasurunya na fo ka taa se birifini wɔɔrɔnan in ma donc n'i tɛmɛna birifini wɔɔrɔnan in kan donc station internationale ninnu ani satellite ninnu olu bɛ lancer ka taa bila o yɔrɔ de la o de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fasiiru fi fil ardi kuranɛ yɔrɔ bɛɛ n'i y'a lajɛ i t'a yɔrɔ si ala b'a fɔ fasiiru alal ardi walima minal ardi walima ilal ardi a b'a fɔ toujours fasiiru fil ardi mɔgɔ bɛ kamanagan o tuma an bɛ dugukolo kɔnɔ de wa an dun ɲɛ b'an yɛrɛ la a kɔ kan ɔɔn an b'a kɔnɔ parce que birifini min datuguni b'an sanfɛ birifini wɔɔrɔ o de la ala b'a fɔ fasiiru fi fil ardi datugulan in kɔnɔ donc datugulan in modèle wolowula don pour que a kana sentir cogo si k'an bɛ boli parce que mun na dugukolo bɛ boli mi sisan sososan katɔ pɔn sososansi kulomɛtɛ pare o tu dɛmɛ a la min kɛ wari kan a b'o boli hakɛ de kɛ a yɛrɛ kan fɛn katɛ kɔnɔ o de bɛ su ni tile porofo kɛ o de b'a ta su de ko o de b'a ta dugu de jɛ a b'o min kɛ a yɛrɛ kan min wɛrɛ kan o kɔfɛ a bɛ boli wɛrɛ kɛ autour du soleil o tuuru o bɛ bɛn cent huit mille kilomètres ba kɛmɛ ani kilomètres seegin heure kelen kɔnɔ san kɔnɔ dugu don a b'o kɛ par heure pour ka se ka tile tuuruko kelen kɛ o de bɛ bɛn tile kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani duuru ani heure wɔɔrɔ ma calendrier grégorien in sigilen bɛ o de kan i y'a faamuya an b'o mɛn ko trente et un siɲɛ wɛrɛ an da na se ale fana ma i y'a faamuya ale ye n'a rien à voir avec isa ou bien isa fɛ kerecɛnw ka fɛn tɛ romainw de ye ale sigi sen kan u sigira ka nin calcul de ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka sin ka isa ka bangeni u ma isa ka bangeni nɔr'a la parce que y'a sɔrɔ isa ma bange quoi Kerecɛnw nalen ka na nin calendrier in sɔrɔ unhun o y'a sɔrɔ calendrier in kaɲi kojugu unhun o fana ye Isa bangeni nɔr'a la sinon romainw de ye nin calendrier in sigi senkan unhun o ye tile tuuru de ta unhun parce que ni nin tuuru in kun tɛ unhun an bɛ ka tuuru min fɔ sisan unhun n'o ye kilomɛtiri ba kɛmɛ ani seegin ye unhun heure kelen kɔnɔ ka tile munumunu unhun n'o tuuru kun tɛ unhun nɛnɛ kun tɛ kɛ n'o tuuru tɛ funteni kun tɛ kɛ n'o tuuru tun tɛ samiyɛ kun tɛ kɛ donc o tuuru kɔnɔ tile bɛ lenki lagani min kɛ n'a ye lenki laga dɔ kɛ ka taa côté dɔ kan côté min bɛ ɲɛsin tile ma olu bɛ taa tilema na côté min bɛ na contraire fɛ olu bɛ taa nɛnɛ na donc san kuru bɛɛ faut savoir que nin rotation in kɔnɔ autour du soleil o de bɛ kɛ ka samiya ani nɛnɛ ani fɛn fɔ provoquer donc o hukumu kɔnɔ n'i ye c'est-à-dire rotation in kɔnɔna na a bɛ mouvement min kɛ ka tile munumunu an bɛ kɔnɔ minnu wele ko banikɔnɔ i b'a sɔrɔ olu fana bɛ boli toujours samiyɛ de fɛ il faut savoir que san kuru bɛɛ samiyɛ bɛ dugukolo kɔ kan fan dɔ fɛ an fɛ bɛn yɔrɔ dɔ ta Donc les oiseaux migratoires n'o bɛ wele tuyurul muhajira olu fana bɛ boli o de nɔfɛ ni ninnu ka samiyɛ mana daminɛ u bɛ taa samiyɛ kɛ olu fɛ yen ni ninnu ka samiyɛ banna u bɛ taa maa wɛrɛw fɛ yen u bɛ n'an fɛ ka na samiyɛ kunbɛn yan ni samiyɛ banna u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ o bɛɛ de ye rotation in ye a bɛ mouvement min kɛ autour du soleil o de bɛ u bɛɛ provoquer n'o mouvement in kun tɛ samiya in kun tɛ falen falen yɔrɔ dɔ ta bɛ don yɔrɔ dɔ ta bɛ bɔ donc dabɔ kama don ala yɛrɛ fɛ an kana santi parce que n y'a fɔ sisan n ko dugukolo in bɛ n boli mille mais cent euh, cent huit mille kilomètres par heure pour ka se ka tile tuuru ko kelen kɛ ɛ n'i ye nin datugulan ninnu fenêtre dayɛlɛ o la ni nin datugulan ninnu sɔgɔla mun bɛ kɛ o la foyi tɛ to dugukolon kɔ sari dɔbɔ kamama ale y'a da tugu an da la k' anw de porotezse dɔnku an tɛ jigin jigin mɔgɔ la mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a tɛ mun tɛ boli a bɛ boli mɔdli fila de kɛ ala b'a fɔ la kuranɛ kɔnɔ ko sɛmisi tɛ zri ye le muta kari de la zalika taqdirul aziz al alim n n'a bɛ faamu ka ɲɛ donc o tile de bɛ taa n'ale fana ye c'est comme tile de y'ale moteur ye quoi o don na n y'a fɔ émission kɔnɔ yan c'est à dire diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ dulonnen bɛ tile la donc o tile de bɛ dugukolo in fana sama ka taa donc kalo o fana dulonnen bɛ tile la eh, bɛ dugukolo la donc système solaire in bɛɛ dulonnen bɛ tile de la ale de bɛ kan ka taa n'u bɛɛ ye u bɛ taga la koyi u bɛ taga la yɛrɛ yɛrɛ dɛ mais u bɛ taa min ala ko zalika taqdirul azizil alim mais o zalika in a bɛ ɲini ka sidɔn bi science fɛ c'est-à-dire u bɛ taa yɔrɔ min a bɛ ɲini ka dɔn science fɛ baraji dɔ bɛ yen an da sera a ma o don na a bɛ kɔmi o de y'a taa yɔrɔ ye bon on sait jamais wallahu alam kɔni a tɔ bɛ to ayiwa fɛnkɛ la mais ala y'a fɔ ka se hakɛ min ma an b'a dɔn o hakɛ la Ala yɛrɛ de bɛ a taa yɔrɔ dɔn an b'a fɔ ka dan yen donc i ka question ɲɛna kojugu pourquoi dugukolo bɛ munumunu ni mouvement in bɛ kɛ mun na an t'a santi parce que n'an y'a santi a man ɲi an ma dɛ e ka nin fenêtre n'i ka nin dayɛlɛ couche d'ozone kɔnɔ sa ka taa espace la ni fenêtre kelen dɔrɔn foyi tɛ to dugukolo in sanfɛ Fiɲɛ b'a bɛɛ sama ka taa ka da bɔ ka taa an kun tɛ kɛ yen yɛrɛ janko a k'an sama ka taa n'i y'a mɛn a y'an sama ka taa an kɛra yen foyi de tɛ to yen a b'a bɛɛ sama ka taa n'a ye donc an tɛ jigin mɔgɔw la n'u t'a dɔn k' a bɛ munumunu dugukolo in datugula an da la a labɛnnen don a labɛnnen don o de b'a to a bɛ munumunu min kɛ voilà anw tɛ an t'a ressentir c'est-à-dire an ye datugulan minnu fɔ sa birifini bɛ taa fo birifini modèle wɔɔrɔ la a si rôle ni si rôle tɛ kelen a bɛɛ jɔyɔrɔ b'a dan na avion bɛ boli o fila de kɔnɔ ni avion ko a bɛ tɛmɛ datugulan sabanan kan a tɛ se ka taa parce que oxygène tɛ yen ni oxygène dun tɛ yen carburant tɛ sɔrɔ ka jeni donc avion fana dan ye datugulan filanan ye donc mɔbili ninnu u bɛɛ bɛ boli fi in kɔnɔ yiriw u bɛɛ de bɛ fi in kɔnɔ n'i taara espace la yiri tɛ n'i taara espace la oxygène tɛ avion fana tɛ se ka boli espace la avion tɛ se bolifɛn minnu bɛ yen ni olu fana bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fi tɛ loi wɛrɛ de b'appliquer olu kan o o système yɛrɛ tɛ bɛɛ bolo parce que missile yɛrɛ hali missile ninnu kɛlɛkɛminɛ ninnu missile intercontinental à tête atomique ou à tête hydrogène olu yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka taa bɔ o kɔnɔ ka taa datugulan sanfɛ irisiw ka missile dɔ bɛ yen ni walawalali kɛ pour que mɔgɔ ka faamu irisiw ka missile dɔ bɛ yen poutine y'a bila point na o b'a wele ko sitanɛ den ale ale bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fil ardi tɛ ale bɛ taa dugukolo in kɔ kan ale missile missile modèle dɔ don a kelen de bɛ bɛn ameriki département kelen ma kelen pewu hydrogène de bɛ kɛ k'ale marcher a kelen bɛ bɛn faransi ma c'est comme n'a kelen bɛnna faransi o ye faransi ko bannen foyi de tɛ mouvement tɛ faransi bilen o fɛn bɛɛ jɔlen poutine y'a missile bila sen kan u b'a wele ko sitanɛ den sarmat ale bɛ se ka boli k'a sɔrɔ dugukolo in kɔnɔna tɛ a bɛ bɔ dugukolo in kɔnɔ ka taa boli dugukolo in datugulan sanfɛ o de la a tɛ se ka détecter système radar si fɛ parce que boli modèle caman de b'ale bolo sitanɛ den bolo occident bɛ siran ye kosɛbɛ ale missile bon kɔfɛ corée du nord o kim jong un ale fana ye missile dɔ dilan tuma min donald trump taara a ka jamana entouré encerclé ko n'a ye minɛn wɛrɛ tester ko ameriki bɛ bin a kan k'a ka malobaliya barika bonyana ka amerikɛnw to a da la k'a encercler a ye o missile de labɔ ka bɔ dugukolo in kɔnɔna na n'o ye datugulan wɔɔrɔ bɛɛ sɔgɔ ka t'i da dugukolo in kɔ kan a a ye kilo ba kelen ani kɛmɛ duuru de boli amerikɛn sigilen k'a lajɛ trump ka conseil militaire yɛrɛ de ko a ma k' a k'a ye k'a to yen amerikɛnw n'u ka navire n'u ka sous-marinw u bɛɛ seginna ka petitnin to yen donc missile damanin dɔrɔn de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fi in tɛ n'u b'u sigi boli ka taa datugulan kɔ kan a minɛnw man ca ani autobus u bɛ minnu wele autobus n'u bɛ don kɔnɔ ka taa espace la station internationale la ka taa fan wɛrɛ fɛ sinon ɲɛ bɛ bolifɛn fɛn o fɛn na a tɛ tɛmɛ bolifɛn modèle saba kan

mais domaine ko don kɔmi i bɛ nahawu dɔn ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ fiki dɔn n'i ye dɔ bɛ caméra dɔn n'i ye e fana bɛ dɔ dɔn ka tɛmɛ kan ala yɛrɛ b'a fɔ kɛ min wa fawqa kulli zi ilmin alim
an karamɔgɔ ni walawalali in faamuyara kosɛbɛ an b'an sɛnsɛn ka taa hali sisan an ka ɲininkakali filanan na a bɛɛ lajɛlen kun ye alikuranɛ ani siyansi ka se ka maaw hakili don a la an ka se ka faamuya sɔrɔ Ɛɛ suratul mulku kɔnɔna na aya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ ko walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin ɛɛ kuma lasurunya la an b'a ye an ka tafsiru kɔnɔ k'a fɔ ko nin aya in dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ shɛyitanɛ tun bɛ yɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ taa lamɛnni la sankolo fɔlɔ filanan sabanan ko alakiraba nalen kisi ni nɛɛma b'a ye ko ko k'u bɛ yɛlɛ ka taa K'u bɛ kerun ni lolo ye bon an ka jɛmukan jan tɛmɛnen i ye lolo yɛrɛ espace a ka bon cogo min na i da sera a ma i ye a fɔ an ye o hukumu kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ka bon ten yala nin bonni a bɛ kun sɛyitanɛ la wa walima hali ni a kɛra bonfɛn sɛyitanɛ ma a kɔlɔlɔ tun tɛ se an ma dugumala la hakili bɛ se ka don aya in na ka walawalali kɛ an ye cogo di an bɛ se k'a fɔ alhamudulilayi jalo ka nin ɲininkali fana c'est très important parce que nin bɛ kuranɛ yɛrɛ concerner direct ɛɛ kafiru silamɛ juguw bɛ silamɛ lagosi ni fɛn minnu ye aya minnu ye nin aya b'a la mais aya nɔ tɛ koyi an yɛrɛ ka faamuya de nɔ don an ka ɲɛfɔli kɛko très bien an ka ɲɛfɔli kɛko nɔ don sinon aya nɔ tɛ e ko sisan ko walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin o kuranɛ aya kɔrɔ jumɛn ye ala ko n ye dolo kɛ ka sankolo masiri ka tila ka dolo kɛ nin sitanɛ kerunlan ye o misaliya bɛ komi ne ko sisan jalo n' ye marifa d'i ma k'a kɛ nin warafagalan ye ani sogo fagalan mais jalo o kɔrɔ de ye ni e ye sogo ye i bɛ marifa de kɛ k'a bon wa i bɛ marifa de kɛ ka sogo kerun wa ayi fɛn dɔ de bɛ bɔ marifa kɔnɔ ka sogo kerun ka waraba bon n'a ye mais ne ye marifa in min d'i ma n b'a fɔ sogo fagalan don o kɛko kelen don ala ko n ye dolo kɛ nin sitanɛ kerunlan ye mais dolo yɛrɛ tɛ se ka sitanɛ kerun dɛ dolo yɛrɛ tɛ se ka sitanɛ kerun a bɛ komi marifa in tɛ taa jamana cogo min parce que o dalilu jumɛn ɛɛ dolo i y'a fɔ cogo min dolo kelen ka bon ni dugukolo in ye a ka bon ni système solaire bɛɛ ye tile ni kalo faralen a kan fo n'a bɔra dolo duuru la dolo duuru o dolo duuru in kɔni olu man bon ni tile ye olu ni dugukolo bɛ taa a duuru in dɔ ka bon ni yɛrɛ dugukolo ye dɔɔnin dugukolo fana ka bon ni dɔ ye dɔɔnin o dolo duuru an b'an to dugukolo in sanfɛ yan ka o dolo duuru de ye ni ɲɛ jalan ye télescope tɛ fi fiyewu o ye duuru de ye o duuru ye jumɛn ye azaharatu aliotaridi alimariku alimusitari azuhali nin dolo duuru in bɛ ye ɲɛ jalan na k'a sɔrɔ appareil tɛ k'i to dugukolo in kɔ kan yan wa ni nin dolo duuru in bɔra a la i bɛ dolo fɛn o fɛ ye n'i ɲɛ jalan ye k'i to dugukolo in kɔ kan yan a bɛɛ ka bon ni système solaire in bɛɛ wa dolo min ka surun an na ni dolo bɛɛ ye nin dolo duuru in kɔfɛ wa i b'a sɔrɔ par exemple sa ka bɔ yan ka taa tile la dugukolo ni tile tɛ distance min bɛ dugumakolo ani tile tɛ a bɛ bɛn cent cinquante millions kilomètres de ma kilomɛtiri miliyɔn kɛmɛ ani kilomɛtiri miliyɔn bi duuru vitesse lumière la dolokalan na u b'o de wele ko huit minutes vitesse lumière la c'est-à-dire ni lumière bɔra tile la sa pour que a ka dugukolo in kɔkan sɔrɔ a bɛ miniti seegin ne kɛ sira la pour ka nin cent cinquante millions kilomètres tigɛ ka se yan donc an b'o jate tan huit minutes la sa dolokalan na n'i donna dolokalan na o de bɛ wele ko pa kelen paɲɛ kelen o b'o de wele arabukan na ko wahadatun falakiya Pour ka dalilu d'i ma k'a fɔ ala ko n ye dolo kɛ sitanɛ kɛrunlan ye pour que ka dalilu d'i ma k'a fɔ dolo yɛrɛ tɛ kira sitanɛ kɛrun. An ka sitanɛw yɛrɛ ɲininka sa u bi kɛrun ni mun ye an ka taa ka t'u ɲini sitanɛw ko mun ko kunna naqudu minha maqaida lisami wa man yastami al'an yajidu lahu shihaban rasada jinɛw ko mun u ko ko ka kɔrɔ effectivement olu tun bɛ taa lamɛnni kɛ sanfɛ u tun bɛ yɛlɛnyɛlɛn ɲɔgɔn sanfɛ i n'a fɔ escalier ka taa lamɛnni kɛ ko mais bi ni maa o maa ko i bɛ lamɛnni kɛ bi ko i bɛ t'a sɔrɔ marifakisɛ o sigilen k'i makɔnɔ walima ta dolo walima dolo mɛnɛ rasada min sigilen don k'i viser rasada kɔrɔ ye k'i viser i mana bɔ sira o sira fɛ i t'ale jɛ o kɔrɔ ye donsow bɛ yen exemple don quoi donsow bɛ yen minnu sigilen don ka sitanɛw viser exemple la ni sitanɛw k'u bɛ bɔ sira o sira fɛ u b'u viser rasada sitanɛw yɛrɛ ko ten ko man yastami al'an yajid lahu shihaban rasada donc ko tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen olu ma dolo fɔ ye dɛ olu ma dolo fɔ olu ye min fɔ ani dolo danfara b'u ni ɲɔgɔn danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ dɔw fɛ na ko a ye nɔ tɛ c'est comme ne ko ye marifa d'i ma sogo fagalan don e ko i bɛ marifa kɛ ka sogo bon marifakisɛ in de bɛ kɛ ka sogo bon donc an bɛ segin tuguni an bɛ taa donsow fana ɲininka an b'a fɔ donsow ma ɛɛ yɔrɔ bɛ position jumɛn na est-ce que wara bilen bɛ se ka tɛmɛ bilen ka don foro la wa exemple i n'a fɔ sisan sitanɛw bɛ se ka tiɲɛni kɛ hali bi ka taa mɛlɛkɛw lamɛn wa ala n'a ka mɛlɛkɛw lamɛn wa an bɛ donsow ɲininka olu minnu bɛ bonni kɛ donsow ko di ko maa si tɛ se ka tɛmɛ an ye yɔrɔ bɛɛ minɛ sécurité ye yɔrɔ bɛɛ minɛ tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen ka taa sanfɛ bilen yɔrɔ bɛɛ bloquéla ko fo illa man khatifa al khatifata faatiba'ahu shihabun saqibun mais olu fana ma dolo ko fɔ ko yɔrɔ bɛɛ minɛna donsow minnu bɛ bonni kɛ U ko yɔrɔ bɛɛ minɛna ko tɛmɛ yɔrɔ foyi tɛ yen bilen k'u bɛ tɛmɛ ka taa ala n'a ka mɛlɛkɛw lamɛn ko fo ni setanɛ min y'a essayer k'i dɛn ou bien ka porokoto ka kuma dɔ tamati sama tɛ nin par hasard k'a bɛ t'o lase k'o yɛrɛ tɛ tila o la a mana tɛmɛ dɔrɔn k'u bɛ marifakisɛ kɛ k'a bon marifa voilà c'est ça i b'a fɔ a labɛnnen voilà a labɛnnen fɛn dilan k'a bila k'a fɔ ni ko kɛra dɔrɔn an b'a ye filimu la k'a programmer k'a programmer très bien i b'a sɔrɔ shihabu dɔ labɛnnen don o ye exemple ko marifakisɛ parce que shihabu man bon a tɛ sun don la a pierrelama don a dɔw tɛ tɛmɛ ballon degré kan a dɔw ka bon n'o ye dɔw bɛ comme barikon degré donc i b'a faamu tigitigi olu marifakisɛw ye dɔrɔn donc a ye noter mais an yɛrɛ ka faamu kɛ ko don donc ko setanɛw ɲininkana olu ko ko marifakisɛ de bɛ kɛ k'u bon an taara donsow fana ɲininka ala ye donsow minnu labɛn n'u bɛ kɛ ka setanɛw bon olu fana ko ko marifakisɛ de bɛ se olu ma ko hali ni mɔgɔ min tun bɛ porokoto k'i dɛn ko marifakisɛ bɛ se k'a tigi ta ten donc n'i ye sura saba in ta k'a lajɛ suratu jinni suratu safati suratu muliki i bɛ sin ka kuranɛ aya in tafsiru min b'a jira wa laqad zayyanna sama dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin bon c'est très important parce que kuranɛ lagosibagaw bɛ ale aya in ta toujours ka kuranɛ lagosi n'a ye ko ala ko a bɛ dolo de kɛ ka sitanɛ kɛrun ko dolo ka bon dugukolo a ka bon tile o kɛ ka sitanɛ kɛrun cogo di donc aya in détail de nin ye
An karamɔgɔ o faamuyala kosɛbɛ an kɔni ka waati sen sera ka se ni ala sɔnna an ma an bɛ sen jɛmukan in kɔni hali sisan a dan tɛ nin ye an bɛna jɛmukan caman kɛ nin kɔfɛ walasa faamuya ka se ka sɔrɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na an ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen min fɔ an karamɔgɔ kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen ka da nin kan alhamdulilayi an bɛ Cherifla tele filɛbaa bɛɛ fo an bɛ halibi tafsirukɛlaw an b'u wele e aya min qui sont posés ça o n'a ɲɔgɔnw an ka halibi an jija ɲɛɲini fɛ parce que ni tafsiru min dama sa tafsiru kura tɛ dɛ ayi tafsiru kɔrɔmaw bɛ halibi minnu y'a tafsiru ten mais mɔgɔ m'o ta parce que mɔgɔ hakili ye nin de ta i b'a sɔrɔ tafsiru kura tɛ koyi, unhun, tafsiru dɔw yɛrɛ la a b'a la ten, unhun, tafsiru muyasɛri kɔnɔ ten, unhun, k'a fɔ ko dolo yɛrɛ tɛ koyi, unhun, ayiwa a bɛ bɔ dolo la de, unhun, yasitamidu mina nujum o kɔrɔ ye farakurun de don min bɛ bɔ dolo la, unhun, mais dolo yɛrɛ tɛ kɛ k'a kɛ bon tafsiru dɔw b'a fɔ, unhun ale ka tafsiru o fana b'a fɔ ten mais minnu b'an bolo yan olu de b'a fɔ ko ayiwa dolo donc a bɛ komi an kana ye siyansi yɛrɛ la ko dolo tɛ donc alihamdulila o ka nɔgɔ kojugu komi tafsiru kɛra saba bɛn n'a kɛra naani dɔ bɛ yen n'o ni siyansi bɛ bɛn an bɛ siyansi ta ta déjà dɔ b'an bolo ka min n'o bɛ ɲɔgɔn ta voilà donc a bɛ faamuya o la diɲɛ de tun ma se nin yɔrɔ ninnu ma pour que mɔgɔ ka faamu parce que a bɛ fɔ ko alzaman yufasiru kuran akisari mimma yufasiru kuran alzaman diɲɛ yɛrɛ de bɛ kuranɛ détaillé ka taa parce que fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ don na sisan ni a ye' mɛn ya fa sisan pour k'a faamu directement ka sɔrɔ ko sitanɛ tɛ kerun ni dolo yɛrɛ n'i yɛrɛ ye siyansi kalan dɔrɔn i bɛ se k'a ye dolo tɛ bilen donc e tafisiri dɔ bɛ yen min ko dolo tɛ i bɛ se k'o ta ten dɔrɔn
o ɲɛna kosɛbɛ an karamɔgɔ bɛ foli da nin kan alihamdulilahi rabili alamin an bɛ Cherifla tele filɛbaa bɛɛ fo an b'an karamɔgɔ fo n'o ye asɛyid serifu Usuman Madan Hayidara min kɛra sababu ye ka nin Cherifla tele so in nɔɔrɔ sɔrɔ ani min kɛra sababu fana ye ka nin ko in bila sen kan an bba t sɛbɛn ta tari bɛɛ fo an bɛ jalo fɔ ɲini k'an ka teri bɛɛ o salama kotola samatɔla to an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i ka nin dakurunɲɛ fila wawali min bɔra ka kɛ an bɛ ala de ala ka kɛ barajɛ i ma Sigi dan tɛ dan nin ma ni ala sɔnna a ma don nataw la an na sigi ka se ka fɛn wɛrɛw walawala walasa mɔgɔw ka se k'a faamuya kuranɛ ni siyansi hakili don bɛ kɛ jumɛn ye ani an ka tafsiri kɔnɔna na kuma caman bɛ yen a bɛ fɔ forooroba fɔli la mais hakili bɛ se ka don a fɛ k'a dɔn laɲini ye min ye n'o fɔra dɔrɔn mɔgɔw b'a faamu ka sababu kɛ bi ala sɔnna ka dayɛlɛ min kɛ ka hakiliw jidili min kɛ ani ka faamuba minnu nati min b'a to ayiwa ko ka se k'a faamuya a cogo la ni ala sɔnna a ma an bɛ kɔsegin foli kɛ ka ɲɛsin aw ma kɔrɔfɔw daminɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ani an karamɔgɔ Alusɛni kamiya ka bɔ jɛnɛ an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin baabu in kan an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de tun ye ayiwa Dɔgɔkun tɛmɛnen an da tora ayiwa dugukolo ka munumunu na dugukolo a bɛ munumunu ka to an sanfɛ an to a sanfɛ an t'a dɔn a bɛ ka munumunu cogo min na wa an yɛrɛ kun fana an t'a resanti o hukumu kɔnɔ a da donna a la ka walawalali kɛ walawalali minnu n'aw ye jamukan in lamɛn aw b'a faamu a filanan tun ye mun ye ayiwa an kɔni b'a mɛn an ka tafsiru kɔnɔ i n'a fɔ alikuranɛ aya bɛ yen k'a fɔ ko ayiwa fɛn min ye jinɛ setanɛ u bɛ kɛrun ni dolo ye a y'i da to o fana la ka walawalali kɛ o la o la an bɛ dugawu de kɛ a ye si ni kɛnɛ ala k'a d'a ma k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn nin jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira serifila jabaranin kan ka to ka hakili dayɛlɛn ka faamu cari walasa aw ni ne an ka se ka fɛn caman faamu an ka kuranɛba in n'o ye alikuranɛ ye ala ka kumakan in an k'a dɔn k'a fɔ a dan tɛ seli ye a dan tɛ sun ye tubabuw ye fɛn caman ta a la ka se ka nafa bɔ a la bi an yɛrɛ kun k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'a faamuya la min b'a to an ka hakiliw an bɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ ala kow kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan ni ka dugawu kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu